Ní hionann na mothúcháin atá ag gach duine faoi bheith ag dul ar ais ar scoil. B'fhéidir go bhfuil tuismitheoirí agus páistí áirithe sásta agus daoine eile ann atá beagán buartha. Tá sé sin maith go leor. Imreoidh cur chuige socair dearfach tionchar ar do pháiste agus cabhróidh sé sin le do pháiste dul i dtaithí ar chúrsaí agus socrú isteach. Cuir i gcuimhne dóibh go mbeidh sé ina chabhair acu a smaointe agus a mothúcháin a roinnt le daoine eile. Cuir i gcuimhne dóibh go mbíonn daoine ansin i gcónaí le cabhrú leo má bhíonn siad buartha faoi rud eicínt. Is tábhachtach an rud é freisin na rudaí dearfacha a bhaineann le dul ar ais ar scoil a chur i gcuimhne dóibh, amhail a bheith ag labhairt le cairde aríst, gnáthamh a bheith leis an lá, agus a bheith páirteach i ngníomhaíochtaí scoile aríst. Beidh sé ina chabhair ag do pháiste chun dul i dtaithí ar chúrsaí agus socrú isteach ar scoil arís má bhíonn gnáthaimh shláinte i bhfeidhm. Spreag iad aiste fholláin bia a bheith acu, aclaíocht a dhéanamh, a bheith i dteagmháil le cairde agus gnáthamh maith codlata a bheith acu. Rinneadh cuid mhór oibre lena chinntiú go mbíonn ár scoileanna ag feidhmiú ar bhealach sábháilte inbhuanaithe. Tá dul chun cinn iontach déanta sa troid in aghaidh Covid-19. Tá an oiread sin den tsochaí ar oscailt arís agus is féidir cuid mhór de na rudaí a mbainimid sult astu nó a mbímid ag brath orthu a dhéanamh aríst. Tá machnamh mion déanta ag na húdaráis sláinte phoiblí ar na céimeanna atá le glacadh ag scoileanna le gach duine a choinneáil sábháilte. Tá siad sásta gur fearr an chosaint a bhíonn orainn go léir ón víreas nuair a leanann gach duine go cúramach na rialacha agus gnáthaimh atá curtha in áit ag scoileanna. Táimid ag iarraidh ar gach dalta agus ball foirne eolas a chur arís ar na rialacha agus na gnáthaimh seo ar gá cloí leo chun gach duine a choinneáil sábháilte. Cuirfidh scoileanna iad sin i gcuimhne do dhaltaí le leaganacha aois-oiriúnacha den fhíseán seo agus le huirlisí eile. Aon duine a bhfuil comharthaí Covid 19 orthu, fiabhras san áireamh, nó casacht, gearr-anáil, nó deacrachtaí anála, nó cailleadh nó athrú ar a mboladh nó ar a mblas, níor cheart dóibh dul ar scoil. Lean an treoir ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte maidir le féin-aonrú agus glaoch a chur ar do dhoctúir. Bí cinnte de go bhfuil fhios ag daltaí gur cheart dóibh a chur in iúl dá múinteoir láithreach bonn má mhothaíonn siad tinn ar scoil. Beidh níochán maith lámh agus cleachtas maith sláinteachais tábhachtach do gach dalta. Bí cinnte go bhfuil fhios ag do pháiste conas ciarsúr a úsáid le casacht agus sraothanna a chlúdach nó casacht nó sraoth a ligean san uileann. Ba cheart do gach duine nósanna scartha fhisiciúil a leanúint ag leibhéal sinsearach na bunscoile agus san iarbhunscoil. Ar an mbunscoil ní gá do na páistí óga cloí le scaradh fisiciúil ach cuirfear ina meithleacha iad taobh stigh den rang. Bíonn scoileanna gnóthach agus na daltaí á ligean isteach nó amach. Déan cinnte den scaradh fisiciúil ach treoir na scoile a leanúint maidir leis an áit le dhul agus cén uair. Cé go bhféadfadh sé sin a bheith deacair, tá sé tábhachtach nach gcruinníonn tuismitheoirí le haghaidh comhrá ag geataí na scoile roimh ná tar éis na scoile. Scaradh sóisialta a bheith i bhfeidhm, masc a chaitheamh agus gan a bheith ag fanacht timpeall na scoile. Cabhróidh sé go léir le scoil do pháiste a choinneáil ar oscailt. Caithfidh baill foirne i ngach scoil agus daltaí iarbhunscoile clúdach aghaidhe a chaitheamh. Spreag do pháiste le siúl ar scoil nó dul ar a rothar más féidir é agus má bhíonn sé sábháilte. Tabharfar suíochán ar leith do dhaltaí ar an gcóras iompair scoile a mbeidh orthu suí air agus beidh ar dhaltaí iarbhunscoile clúdach aghaidhe a bheith orthu ag fanacht leis an mbus agus ar an mbus. Beidh scoileanna i dteangmháil go díreach le teaghlaigh chun na nósanna atá in áit a chur i gcuimhne dhóibh. Labhair le chéile sa bhaile faoin méid ar féidir a bheith ag súil leis agus daltaí ag dul ar ais ar scoil. Tuigeann múinteoirí go mb'fhéidir go raibh tionchar ar fhoghlaim daltaí le linn na dtréimhsí cianteagaisc agus cianfhoghlama agus beidh siad ag obair le daltaí le dul i ngleic le tionchar ar bith a bhí ann. Cuimhnigh go bhfuil ról le glacadh againn go léir chun ár bpáistí a choinneáil ar scoil go sábháilte. Tá sé tábhachtach go gcloíonn tú le comhairle sláinte phoiblí chun ár dtimpeallachtaí scoile a choinneáil sábháilte. Le haghaidh tuilleadh eolais, féach ar gov.ie tulslais filleadh ar scoil.